ndị be anyị okwu arịkwana na ibi enu unu makwa na okwu akwa ọkụkọ tiwara akị ekehit nya nakwazi onye eze jizọs arịkwana na ibi enu ọ bụrọzikwa na okwu ụmụazị nke bụ na eboro akwa ọkụkọ tiwara akị n'ọba ebubo iri 10 count charges boo ekehit na onwe ya ebubo asaa 7 count charges wee bozie onye eze jizọs ebubo atọ 3 nya bụ nke era na nso nke bụ na m ga-agụpụtara unu ya n'otu n'otu o wee bụrụ na akwa ọkụkọ tiwara akị a sịrị na ọ na-eme ife ọtụmọkpọ wee bokwazia nya ebubo na ọ na-akwanyite ụzọ esi akpata ego na-ezirọ ezi bokwazia nya ebubo ime ife oke ite nya bụ ịchụ ajọ aja bokwazia nya ebubo nke ee na o si n'ụzọ aghụghọ wee meghepụ ebe ebe a na-agwọ ọya ka ọ gịnị amarọzi m akwa ọkụkọ enwere ụlọ ọgwụ a sịkwaziri na ebokwara ya ebubo ntọrị agụpụtasịrọ ha ncha mana ọ na-anụnwa ka ọ dị nke ee ekehit na onwe nya eboro ya ebubo ọtụmọkpọ ịgwọ ajọ ọgwụ eboro ya ebubo imeghepụ ụlọ ọgwụ na-anatarọ ikike amarọ m ma sị ndị enwere ụlọ ọgwụ e bokwaziri ya ebubo na ọ na-akwanyite ịkpata ego n'ụzọ na-ezirọ ezi ịghọrị ụmụ ikolobịa bokwazia nya ebubo na o gburu nwa ya nwoke unu ga-asịzi kedu ebe nke igbu nwa ya nwoke si wee pụta nke anụnwa bụ ihe o ji ọnụ ya wee kwuo o mepere ọnụ ya wee kwuo ihe dị otu anụnwa oge o jelu podcast na nke yan baba ebe a na-ajụ ya ile wee na-agbọ ya ka ụkpaka o wee chefuo onwe ya chefuo na ọ nọ na i- igwe mmadụ chefuo na ihe o kwuru ebe afụ na-agazu ebe niile chefuo na social media adị echefu ihe niile o wee kwuo na oge a na-eme ihe aja nwanụ na a na-agba egbe mgbọ wee tụkwalụ nwa ya nke bụ na nwa ya nabalụ mmụọ ọ kọlụ na nna ya sikwalụ nke ọzọ sikwa nya ka o si wee kọọ ihe nwa na ụmụnne m odocharọ m anya mana ọnụ ya ka o ji wee kwuo ya nke bụ na ndị ọchịchị fụrụ ihe dị otu anụnwa wee so wee gụnyekwazia nya na ebubo a na-ebo ya ebubo nke anụnwa ọ ga-anakwa na ije nke a ọ nakwalụ na ije nke a anyị wee baa na onye eze jizọs ụmụnne m onye eze jizọs na onwe ya e bolu ya ebubo na ọ na-akwanyite ịkpata ego n'ụzọ na-ezirọ ezi e bokwaziri ya ebubo na o ji ọwara igwe mgbasa ozi wee na-akwanyite ịkpata ego n'ụzọ na-ezirọ ezi ọ bụrụ na unu echetara ka nya bụ ife si wee dị onye eze jizọs bụ onye mbụ onye mbụ jiri ebune wee gaba na mmiri nke bụ na o ji ọnụ ya wee kwue nke bụ na o ji ọ kpọrọ ụmụ ụmụ agbọghọ ma ụmụ ikolobịa ọ jee na mmiri agbala ọtọ ha na-agba ọtọ ka eji esefetara anya azụ fa wee na-eme ihe nwanụ ndị a na-eme emechaa ebulu ego tụga na mmiri adụ ịga ego na mmiri ife ọ na-ekwu bụ na aka na-asa ụchụ na ọ na-asa ụchụ worldwide onye nwanyere onwe aka na-asa ụchụ worldwide ebe ọ bụ ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa eje na mmiri o wee kwukwazịa wee sị ya na onye eze jizọs kwuru wee sị na ọ ha nyanwa na-esili mensi o sicha elu mensi mensi esili fanya nke onye eze jizọs doro ewu na ọkụkọ anya ọ dị ezo ezo o zoberọ onwe ya ezobe e wee bokwazia nya ebubo nke ịgwọ okeite ya bụ ezu- ebubo ezuru ezu agụpụtasịrị ya ọfụma mana nke eke hit na nke akwa ọkụkọ tiwara akị ebubo nke fa edosiri anya ya ka o si wee dị kịta anụ ụmụnne m hmm. ọ dịkwa ka onye eze jizọs nwe nwere ike ịnatanwu ije a o nwee ike ịnatanwu ije a ebubo nke era na nso mana akwa ọkụkọ tiwara akị na eke hit ee ebubo fa edakwala ụda ọ kachasị nke eke hit na onwe ya nke makpukwa amakpu amarọzikwa m ka ọ ga-esi wee gọpụta nwa onwe ya n'ife o ji ọnụ ya wee kwu na o ejikwa wee chụgide aja ya mgbọ wee tụọ onye nwa e wee gbagbuo nwa ya nwana amarọkwa m ka ọ ga-esi wee gọnarị nwa onwe ya na nke a ikekwa ụmụ ike onye ọkaiwu ya nwere ike malụ ka fa ga-esi megide wee gbapụta ya ụmụnne m otu a kwa ka o si wee dị m wee sikwa ka m were oghere a wee gwa gị gị nwa bụ onye bụ na ị nọdụ n'ọwara igwe mgbasa ozi ile ana-agba gị ka ụkpaka ile ana-akụ gị parapara makwa na ife ọbụla i wepụtalụ n'ọwara igwe mgbasa ozi a na soshal midia ị ma ewebazikwa ya ọ pụta bụ na ọ pụtagokwa ị ma ewechinwukwu ya azụ hmm. ihe onwe ife ọdịaṅa ọ bụrọ ihe niile ka a na-ebupụta n'ama ihe ọdịaṅa i zobenata onwe gị maka na i kwukwara nya na i kwugokwa otu anụnwa ka m nwekwara ike ịgwa gị wee sikwuo ka m were ohere a chetalụ gị na ịnụkwazi ikpe fa ọzọ ga-abụ ka ọnwa mee ga-adị na mkpụrụ ụbọchị iri na isii iri na isii ee n'afọ puku abụọ iri abụọ na ee ise ya bụ 16th May 2025 ka a ga-anụkwazi ikpe fa ọzọ ka o si dị kịta anụnwa a sị ọ kwanụ ha gbara onwe fa ma ọ bụ ha agbana onwe fa ụnụ mana nke ọbụla m fụtakwara nke ọ na-efegharị ebupụtakwala ụnụ m unu ya na ihe mbụ nke m wetabụrụ agwara m unu na ọ ntọ na i- ikpe ntọ na kidnapping mana kịta ka o dogolu anyị anya ka e si wee kpesie nya bụ ikpe nya agụpụtasịa nya nwayọ nwayọ nke bụ na m sịkwa ka m gbalụkwa gwakwa unu maka na ọkwa na eze nụta ọ kaalụ ndị ọ na-achị bụ na ya bụ eze na-emekwa na ọfụma ụmụnne m ka udo chịanụ ndị nke m maka ndị chọrọ udo